aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani chawango chikhulupiriro chonse choti moyo wanu kumeneko uli bwino ndiye tili nacho aa kodi inutu kumeneko zinthu zikakuvutani tidzamva mosavuta ubwino wake ngakhale inu mudasiya kutilembera kalata kwa enzanu uja mmalumikizana naye uja wa mwakapanira uja samatha phazi amakhala akutizonda pafupipafupi tikukhulupirira kuti simumakhalanso ndi thumazi yokhudza ife chifukwa tikukhulupirira kuti amakudziwitsani kuti a tawaona obwantasa ali bwino uko chiyamikire kumwamba chifukwa kwatipatsanso danga loti tikulembeni kalata niyo achimwene anga okondeka ndi chisomo kuti leronso tili ndi moyo achimwene unali usiku wautali usiku umene zambiri zachitika komabe obwantasa moyo nde ukadalipobe basi tiyamikirenso a kwezy buses kaamba kotigulira sitam pa tsiku la lero basi zoti ukakwera umadziwiratu kuti ayi ndithu sindinabetse amwene mayendedwe abwino kwambiri kamphepo kayaziyazi kwinaku ukutafuna chakudya chabwino kwambiri njira yonse osayiwala ka intaneti kaulere njira yonse kumakhala ukusangalala kwathu kuno Ku sizinthera? Ayi ndithu, zikuchitikadi ndithu mwachangunso kwambiri. Ndikudziwa kuti funso lako lizikhala loti, Kodi Obwande, nanga Kafadala zikumuyendera bwanji? Paja munatiuza kuti anamunjata sabata yatha kuzionetsero. mm. Tikumavutika achimwene kukamupatsira nsima kundende kumene adaponyedwa chifukwa chochita zionetsero. Tinayesera sabata yapitayo kuti mwina mwake nkutuluka koma zinakanika mwina tione sabata ino achimwene nkhani zakebe kungoti pena pake ndikumadzamumvera chisoni amwene anthu ena ake amatengera kuvutika kwathu enafe nkumatigwiritsa ntchito pa zinthu zomwe sizikutikhudza akamaliza maliza kutigwiritsa ntchito zinthu zawo zikatheka ndiye amatitaya amvekere chu Osaonekanso achimwene. Nnafuna kulira sabata yatha mmene ndimapempha belo kuti mwina mwake Kafadala akhoza kutuluka ndi kumachita kuyendera mulandu wake. Tinali limodzi ndi awo amene akuti ndi atsogoleri amene amawatsogolera mwana wawo Kafadala kumawauza kuti osaopa magaye osaopa! Tinali nawo limodzi Iwo ali ndi anthu owayimirira ku bwalo la zamilandu, maloya. Ali nawo amene akumawabweretsera ngakhale matchipisi mkatikati mwa chitokosi kumene achina KD akhala ali achimwene. Zinangondikhudza anzawo a KDwo ndi maloya awo akumalankhula vizungu vawo kumalimbana ndi oweruza milandu kuti atsogoleri a zionetserowa muwatulutse basi osatchulako za achina Kafadala achimwene. Mpakana ine nthawi inayake ndinakafunsa kuti kodi milanduyi Belo mungokamba za atsogoleri okhawo azionetsero bwanji? Nanga wathuyu kafadala ndi azinzake ena opanda maina ndiye nkhani zawo okamba ndi ndani? Anatiyankha bwino lomwe kuti aah awa ali okha awa, ife ngati oimira anzawo pa mlandu tauzidwa kuti tiimire awa okha awa, anuwo mwina muitanitse gule wamkulu adzawaimirire. Namva chisoni achimwene kwambiri. Kafadala, mnyamata amene sikuti ndi wovuta kwambiri, anachita kupemphedwa ndi ochititsa zionetsero kuti, Aphwanga, tiyeni kuzionetsero uku! Zotsatira zake zinthu zasokonekera. Onse ali m'kati, koma wathuyu nde alibe loya woti n'kuwanenera mlandu wawo. Zoona? Lerolino atsogoleri amene amatsogolera zionetsero amene ali m'kati akumasangalala Kukumabwera anthu omadzawaona ambiri kwabasi. Anzawo amene amadziwa chimene chikuchitika akumabwera ndi mabuledi, amabwera ndi nkhuku, kumadzawaona. N'kutheka ngakhale pogona pawo m'katimo sipali ngati pa Massa. M'pabwino. Ali nawo mtendere chifukwa ali ndi anzawo a khobidi. N'kutheka amene amawatuma ndi amene akubwera kumadzawazonda pafupipafupi. Namufunsa KD kuti nanga inu akafadala, kodi ndiye buledi yawo imakufikani? Anangopukusa mutu kafadala kuti obwande, ayi zikomo. Nkhani inathera pomwepo chifukwa naona misozi italenga m'maso mwake. Namukumbutsa zimene ndalankhula ulendo wina wake kuti izi za mademozi, ofunika kumasamala nazo, ena amakhala ndi ambuya awo amene akuwamenyera nkhondo, Iwe umangolowera nkhani zoti mwina mwake sukuzidziwa. Zotsatira zake ndi izi, kumatuwa mbuu ndi chisanu cha muchitokosi kumaoneka ngati bakayawo. Anzawo zawo zikuyenda ndithu. Namukumbutsa kuti mungoyamikira kuti banja limene mwapeza sikuti latheka kale, koma likadakhala kuti linatheka ndiye kuti mukanamupatsa chiphinjo mwana wa eni kumadzaperekera nsima ngati mmene tikuchitira ife padakali pano. Anzawo ndikumadya chakudya chochokera ku hotela ife akafadala tikumakawapatsira nsima ya ndiwo zake amwandzidzimutsa basi ongofwafwazaso tilibe ife khobidi loti tikhoza kugulira kena kake kamafuta kotumbula kuti nkuponyamo mwandzidzimutsamo kuti mwina mwake amwandzidzimutsawo amvekedi ngati nyama ya soya osati soya weniweniyu nakhetsa misozi kuwaona a KD akulira kuti ah inu ku zionetsero nali limodzi ndiye awa akuwayimirira pa mulanduwa bwanji nawonso atiyimirire ifenso akafansiyanji ndi pamene amawafunsa kuti muli nzinga ah tili nzingatinso bwanji bwana simmesa ndinu nomwe mmatiuza kuti tiyeni kunsewu Kaya amwene, mwina mwake mlamu wangayu ulendo uno mwina mwake watengerapo phunziro achimwene. Nkutheka mwina mwake asanadumphire mu zinthu kukubwerako adziyamba kaya waganiza kawiri katatu. Ambiri mwa anthu amene anabwera kudzawamema kuti tiyeni a KD tikachite zionetsero, ena ndi oti sakhala kwathu kuno. moyo mmene ukulimbiramu sakudziwa amalankhula ali kutali ku south africa kumangotumiza mawu ali patali Eh, ofunika kaotcha nyumba za oweruza eh, gamoto zawo eh, komanso ofesi zawo iwo ali kutali phee kumalankhula zimenezo soseji yawo ili m'manja kumangolamula ali kutali kuno anzanga ndi ine okafadala ndiye kumatengeka nazo osaopa akuluakulu ah! kuwagwira hoo nanu okha okha a KD kuthana nazo okha uja ophyephyerezera uja ali kunja kutali kugona pakama wake wa wofuwofu a KD kumagona pansi penipeni popanda chilichonse choyala chisanu chikuchita kuluma ngati udzudzu mmene amabwereranso ku chitokosi chawo chimene akhala akuwasunga nakhetsa misozi kuwamvera chisoni akafadala opanda dzinawo nakuwa kumuuza akafadala si nkhondo iliyonse imene ukuyenera kulowerera nkhondo zina anzako amakhala akumenyerera zipani zawo za ndale anthu akamakuwa kuti tipita pa nsewu ife ofunika kumaona kaye kuti kodi amapanga chiyani anthu amenewa ena amakhala enieni anyamata a ndale amadya bwino nthawi ina ake amadya okha zinthu zimawathekera ndalama amangotchola mumtengo ngati masuku. Pano maenje onse amene ankatolera ndalama anatsekedwa kunabweranso anzawo ena amene akudyerera. Ntchito kugwira satha, anazolowera kulandira. Ambuya awo amawauza kuti ndalama ndiye zilipo tikupatsani anyamata ngati muja tinkachitira muja nthawi zonse koma inuyo ndiye mutithandize muchite mademo anthu akasakaze katundu wa ena tikufuna anthu akwiye kwambiri tikufuna zawawe kwabasi amve m'bebe amenewawa oh. okafadala onzanga ndi ine ololida kungomva za mademo iwo uyo Okalowerera nawo lero ndi izi zathera mu si izi ali okha okha a KD atawamanga a KD unyolo nkukawakweza chigamoto chachikulu cha mapholisa mu mtima ndimaimba nyimbo akuimirira ndani akuyankhira mlandu ndani akuimirira ndani akuyankhira mlandu ndani Za Chelsea ya obwande komanso ma bankers a obwande zisiyeni amwene. Za pa dziko izi. Za chabe chabe. Tiyeni tingopitiriza kupempha kuti komatu mutatimangira Blantyre Bypass Road mungakhwanetu. Zilibe kanthu kuti mudzitinena kuti aah obwande onyamata a mtambo mtambo inu mudya mtambo mtambo wanu omwewo. Ayitu chigawo chino chakummwera afenso ndife ma Nyasa. Tithandizeni. komanso aku mwanza sitediyamu mukanawaganizira jamani ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse